ine ndingofuna ndifunse nawo kodi chimene chimavuta kuti mpakana tidzipezeka kuti munthu ukutchulidwa kuti unalandira ziphuphu koma kulibe ma organizations ku malawi or ma, ma, ma, ma watchdogs omupanga push dan kuwali kuti apange resign from the army chimene dan kuwali aku adakalibe pa udindo umene uja ndi chani ndi munthu wakuba the guy is a thief the guy is not supposed to be in the military ndi munthu woti waononga mbiri ya military yathu mdf the discipline ya mdf the reputation ya mdf yathu is in tatters chifukwa cha u- umbalangondo ukupanga uyu mumamuopa are you scared of dan kuwali you know, i'm not scared of that guy i think ndi munthu wakuba i think ndi munthu uja kuti is not supposed to be in the military apange resign dziko lijatu ndi la tonsetu mutha kutitukwana kutani kutani koma chilungamo ndi chilungamo munthu ngati akutchulidwa mu ma court cases ku uk munthu amene akufunika achoke pa udindo wa brigadier general sitingakhale ndi brigadier general amene ali caught up ndi criminal offenses and ineyo i have a sneaky suspicion kuti dan kuwali was involved in the murder of chilima

ife ndi anthu oganiza sife anthu opusa yayi tikayiona nkhani timapanga deduce from likely scenarios kuti kodi dani kuwali sanapangidwe charge ndi mulandu wina uliwonse chifukwa cha chani why Why is it that Chilima yekha anapangidwa charge? Why is it that Chilima yekha anapangidwa accuse? Kumpanga parade munthu mpakana kumuphanso. Chonsecho the benefactors anthu amene anapanga benefit ndachina Dani Kuwali. Achina Dani Kuwali ndamene amayenda mtauni muja mu Lilongwe muja ngati anthu andalama. Chonsecho akutenga ndalama kwa amwenye. Ine anthu achoncho aja sindiwapatsa ulemu yayi. Iwe munthu sungamapange front dollar yokuti uku- ukupanga collect kwa amwenye. Na zimene zikuchitika ku Malawi ndi zomvetsa chisoni. dziko lathu limene lijali tonse tikuona anthu aja akuba eh? aliyense okhala chete chifukwa chokuti mumapi- mumapita kwa munthu amene muma mumamuderera ndikumuyalutsa munthu uja achina Dani Kuwali ndikuti mmaopa ndaona ti manyuzipepa ndikukanika ndikulemba nkhani ya Dani Kuwali chifukwa chokuti aliyense ali ndi mantha No, amangidwe. Dan Kuwali needs to go to jail. Kesi ya ku UK ija ndi kesi yokuti ku Malawi imafunika aliyense amene akutchulidwa kumene kuja ku Malawi so azimangidwa. Ndi imene zimakhalira. because there is evidence there. That means that evidence, okay, the evidence is only in the UK, ku Malawi kulibe evidence, yoti Dani Kuwali analandira ziphuphu. Judiciary yathu ili kuti? Prosecution ya ku Malawi ili kuti? ACB ili kuti? Mwapanga compromise ma systems onse. Ndi cholinga choti mudziba bwinobwino. munampanga frustrate Martha Chizuma mpakana mzimayi uja anapanga resign anapita i don't know whether she resigned or it was uh, it's just unfortunate kuti dziko lija limangokhala losauka chifukwa choti aliyense ndikuganiza mobwerera mbuyo kulibe munthu wanzeru amene angabwere wolimba mtima kunena kuti akuluakulu izizi this is bull tatiyeni tu- tatiyeni tisinthe dziko aliyense basi kuopa mukuopa uyu mukuopa uyu chifukwa choti everyone is connected entwined into the corrupt system aliyense ngati wagula kagalimoto kanyuwani ngati ali ndi chinyumba ku 43 ndikuti waba pena pake that cannot be the way you run a country tapangani zinthu zokuti masystem azigwira ntchito Why are you allowing Dan Kuwali to parade himself as the paragon of virtue? Yet aku- aku- chuma chake nchonse nchakuba. Because the dollar yaku, mi- salary yaku military sungamakhale a lavish lifestyle ngati mmene amakhalira anthu enacho. Unless you are doing credible business. Ndimamva zokuti adati ndi kaka guard company kandi ka chani chani. Fine. but you receive bribes. You have to account for your actions. You received a bribe. Dani Kuwali analandira chiphuphu. Mangeni. Koma aka- akakhala Chisale nde mmathamangira kukamanga Chisale chifukwa choti Chisale mmamderera eti. Because he doesn't fit the desirable image of a person that you like. that's why mapita kwa Chisale ukangomumanga basi that's why mapita mu- kwa, kwa anthu ena onsewo amene mamanga oti they are not part of your elite circle ndinu anthu opusa kwambiri ndikubwerera mbuyo kumene kuganiza kubwerera mbuyo just because one person doesn't match that image doesn't fit that image ya munthu amene inuyo mapanga um, uh, uh, admire nde akaba munthu uja mumamusiya koma somebody else commits the same crime even lesser mumamumanga nah nah dan gwali has to resign from the military he has to go